zimenezi ndi zinsinsi zosautsa kwambiri zimene zimaonekera mmamawa uno mundilole kuti ndikhale pompa mmene ndimasakasaka intaneti yokambirana za ku website ya ku lcd pa ola limodzi inandionetsa meeting yachinsinsi imene yachitika chama half past 4 walero pamene mabungwe okwana 5 amene ndi ma top secret society amene simunayambe mwawamvapo aku dziko limene lili lapansi anali pa zokambirana zawo zimene zimaonetsa kukonza mapulogalamu okhazikika mu ufumu wa satana mdyerekezi za mapulani okulikonzanso dziko zokambiranazi amapitiriza zimene zinachitika pa 21 february chaka chomwe chino zimene ine ndinasankha kuti ndisalankhule ku anthu ndidangozisiya mosunga zokambirana za pa 21 february zinali pamutu wa kukonzanso kwa dziko lapansi kumene opembeza satana amakuyembekezera muzokambirana zimenezi za ku lcd za pa 21 february anali ndi mitu pafupi 6 imene amakambirana zinali zovuta pamene amakambirana chifukwa amayimirira awiri awiri ndipo lozina kinka anali pa ntchito yayikulu yopanga interpret english chifukwa onse olankhulawa amaoneka kuti akulankhula chipwitikizi koma chozama kwambiri koma mitu yakafotokozedwe kakutambasula kumene intapuleta wachikaziyu amafotokozera mu 21 February chinali chinthu chochititsa mantha kwambiri chifukwa anali kuunikaunika za kulikonzanso dziko kukonzaku amanena kuti tikuyenera kugumula dzikoli ndi kulipanganso shape the world amatero chizungu chake rozina kinka pa 21 february kunena kuti we are prepared and we are ready to shape the world ndimamva ngati chichewa chakuti chizungu chakuti shape nkuperewera kwanga kwa ubulutu kumakhala ngati kuti kukutanthauza kuliyika bwino kulikonzanso kulijeba bwino dziko

mu zokamba zake zimene anali kuzifotokozera pa 21 february iyeyi adatsindika kwambiri pa mutu wa kulipanga shape dziko mmenemu adatulutsamo mfundo zoopsa kwambiri za makonzedwe ake amene dziko liliti likonzedwe amatenga mayina a ziphinjo zimene ziti zichitike ku dziko lapansi chiphinjo cha matenda anachipasa dzina lache ndipo mmamawa wa tsiku limene la pa 21 february ku wang'iyo adapereka mayina pafupi 5 azolimba zimene ziti zikonze dziko lapansi zimene ziti zigwerenso dziko lapansi meeting imeneyi imaonetsa kuti matenda amapasa dzina lapaokhaokha ndipo pofotokozera dzina limeneli la matenda amayikako manambala ndipo manambalawo amakhala otsatanatsatana awiri pofotokozera za chiphinjo cha matendachi ku wang'i amati 744 imene inali nambala ya chinsinsi 744 imene ndi mtanga umene umakhala ngati ukutambasuka kuti awupereka ku dziko lapansi pa mabungwe 5 amene anali pa meeting pa LCD wo kuti dzikoli alichita shape koma podzera chipangizo cha matenda mu nambala ya 746 Atachoka pamenepo, yemweyi Quang anaimanso potambasula kapena kutanthauzira chinenero chimene mkuluyo amalankhula chomwe chimaoneka ngati chimamveka ngati Chitchaina. Pofotokozera, Quang motsagana ndi kuyang'anizana maso ndi maso ndi interpreter Rosina Kinka. adatulutsanso chipangizo china chimene amati achipangira achigwiritsa ntchito pokonza dziko lapansili asadafike mu 2030 kulipanga shape musayiwale kuti ku lcd amakambirana pamutu wakuti tikuchita shape the world so pa mutu umenewu wakupanga shape the world chinthu chachiwiri chimene adadzachitulutsa ngati chida chimene amanena kuti chiwathandizira kulipanga shape dziko lapansi anatulutsanso nambala imene idali 554 nthawi zambiri ngati muli ku mamiting a chipembedzo cha satana ndiye kudzituluka manambala a 55 amayimira zinthu za ndewundewu kuyimira ngati ku nkhondo amaoneka ngati kuti chimenechi ndi chipangizo namba 2 chimene ati apangire nacho shape the world nditati nditchule zinthu ziwiri zokhazi 774 kuyimira matenda amene ndi chipangizo chimene satana mogwirizana ndi dziko lapansi achigwiritsa kuti apangire shape the world atulusire nkhope ya nyuwani ya dziko lapansi through matenda mmenemu anayikamo mitundu mitundu ya mavirus osiyanasiyana amene ati aonekere ku dziko lapansi ndi kudusa mdzikoli komanso kupangisa kuti dziko lapansi lidwale likumane ni miliri yosiyanasiyana mwapaderadera tikukhala ni nthawi ina imene tingathe kutambasula kapena kufotokozera ndondomeko ya mavairasi ndi mayina ache ndi manambala ache amene adawatambasula tsiku limeneli pa 21 februwale ndimayesa kulemba mpingo wa mulungu chinthu chimenechi chinali chinthu chodetsa nkhawa kwambiri chimene olamulira wa nthawi ya pansi pano satana mdierekezi mogwirizana ndi maprincipality a mumlengalenga asilikali ace ogwira mphepo za mumlengalenga ngakhalenso pansi pa nyanja mu netiwiki yawo amaoneka osalifunira zabwino dziko lapansi lokhalamo anthu. Adatulutsa chipangizo namba 2 chimene ati apangire Shape the World ku nambala ya 55, adatulutsanso nambala ina imene amanena kuti akuyeneranso kukonzera dziko lapansi. Nambala imeneyi idali nambala ya 441. Mukakhalabe ku chipembedzo chomwechi cha Satana Mdyerekezi, akakhala kuti akukulankhulani in satanic symbols, satanic language, pogwiritsa ntchito manambala, mafolo akasagana samanena za nkhondo koma ma 5 akasagana amanena za nkhondo koma mafolo akasagana amakhala akufotokozera mobisala kwambiri za zinthu zikuluzikulu zoligwera dziko lapansi zigumula ngozi zosiyanasiyana nambala imeneyi yotsatana mafolo adayitulusanso ngati si October ndi September pamene kunkauka mulili oyaka moto ku London uja tinaona kuti galimoto zimangoziyakira zokha manyumba amangoyaka okha muja kudatentha modesa nkhawa miliri iyi ndi zopweteka izi zimene iwowo amanena kuti to shape the world tikuyenera kukhala ndi zipangizo zochitira shape kuti dziko lapansi lionese nkhope imene ifeyo tikufuna idzagwirizane tikamadzalamulira mu ulamuliro okhazikika wa new world order umene Nsonga za zala ndi mapazi angaoonekera chabe, koma mpando wa chipembedzo cha New World Order mothandizidwa ndi Lucifer sunakhale ku dziko lapansi mokhaliratu. Ndi matererasi chabe amene tikungowaonawa. Zokambirana zodetsa nkhawa za pa 21 February ndi zomwezo zimene zikubwerezedwanso mu tsiku la lero zofotokozera ndi kuchita implement kuti zida zimene ataagwiritse ntchito posemera nkhope ya dziko lapansi kugwa kwa mapiri kusweka kwa matanthwe kugawanika kwa nyanja kugwa kwa ndege zikuluzikulu kuonongeka kwa masitima apamadzi kapena kufa kwa anthu ambiri nthawi imodzi kuphana kwa anthu a mtundu ofanana kwa nthawi imodzi anachita predict kwambiri kapena kuti anakakamira kwambiri mu nambala ya 44 yi kulankhulanso za ma genocide tikanena genocide timayiyerekezera ngati mmene zinakhalira 94 mchaka chija tidakaona ku rwanda matutsi ndi mahutu akudulana pakhosi iwowa ayikanso chimenechi ngati chipangizo chimene chiti chikhale osati mu gulu ngati la nkhondo koma to shape the world mpingo wa mulungu mundondomeko ndi dongosolo limeneli lakukonzanso dziko lapansi kuchokera mu lcd mu ndi ndondomeko zimene mabungwe 5 amene satchulidwatchulidwa koma ndi oopsa kwambiri ku dziko lapansi anali kukambirana kuti alikonze dzikoli sizodabwitsa kwambiri kuti mu form mafolo oberekana amene akuyimira anamondwe ma flood kuphana kwa wanthu kusweka kwa mapiri kugudubuka kwa nyanja mphepo zosausa zosiyanasiyana zimene ziti zioneke ku dziko lapansi iwo pofotokoza pamenepa kuang adayima kwambiri pa mawu akuti zingatheke kuti mafuladi zigumula ndi kuphana kumene kungakhalepo kungakhale kwambiri koyambitsidwa ndi ife koma mwinanso ungakhale result ya chipongwe chimene ife tikufuna kupanga kumpanga mulungu pobwezera chilango kapena pochitapo act pakumputa kumene timupute mulungu kutha kubweresanso zopweteka zimene ziti zionekere nthawi zambiri tikamayang'ana zokambirana zimene anyamata oyendesa dziko lapansiwa amakambirana munseli zimakhala zinthu zimene zimakhala zosasimikizika chifukwa amenewa saneneri ndi anthu opembeza satana ndi baibulo lokha limene likanena accurate sichimalephereka kotero nthawi zina kukakamirabe kumafotokoza zinthu za ku locd zimatithandiza kudziwa mmene anthu amenewa akukonzekera komano timayenanso kukhala ndi kuima kapena kuunika kapena kupereka mpata ndi ganizo lodziwisa anthu owafotokozera za ku locdwo kuti zofotokozedwazi zili ndi mwayi wolephereka kapena kutheka chifukwa onenawa si mulungu ndi wanthu otsatira satana mpingo wa mulungu mu nambala imeneyi lozina kinka mmene amatambasula ndinachita kwambiri chidwi ndi nkhondo kapena kuti kuphana kumene adayima pa genocide ndilankhule kanthu kameneka mpingo wa mulungu patenga nthawi ku afirika sitinamve anthu akuphana okhaokha ngati nkhondo kulimbirana maufumu koma mu locd anachiika mu nambala ya 44 plus 3 kutsogolo kwakeku imene amanena kuti ziyenera zimenezi kuchitika ngati imodzi mwa miliri yoperekedwa to shape the world sindikudziwa likhale dziko liti chikhala chipani chanji koma chipani china ndi chipani china ku africa chiyambana ndipo genocide ichitikanso sindikudziwa lero kapena mawa koma kuyambana kwa zipani, kusemphana kwa maufumu a olamulira a ndale kuchita spark pena pake, ndipo mpingo uyang'ane ndi chidwi kupempherera anthu amene tili m'mayiko a ku Africa mmene zipwirikiti za ndale ndizo zimene zimatha kuyambitsa kukangana kwa majenocide. Zikuonekanso kuti Genocide iyi mkatikatimu muli kachifungafunga ka kusagwirizana kwa zipembedzo kapena kusemphana kwa zikhulupiriro pakatikatipa. Mozama kwambiri, tili ndi zikhulupiriro zoima pazokha zamphamvu zimenenso zidzabweretse genocide. Mwachitsanzo, tili ndi chikhulupiriro cha Chisilamu. chimene pakadali panopa papezeka kale gulu limene likutuluka mu wcc mu world council of churches likuyima palokha ilolo latutumuka ladabwa gululo kuti tsopano popeza chikhulupiriro cha chisilamu sichimakhala pa ubwenzi ndi chikhirisitu koma wcc ikuwapanga kuti azimwera pamodzi nde iwo akunena kuti chimenecho sichiyenera kukhala choncho chikhirisitu ndi chisilamu kumwera pamodzi akutimweretsa kutisunsitsa mbale imodzi ndani pokambirana amanena kuti ndi bungwe la wcc now muzokambirana za pa 21 february mmene amakambirana za genocide mu mpukutu kapena mu taitolo kapena mu mutu wa mafolo awiri ndi nambala ina kuseliku amanena kuti pakhala genocide imene itha kuyambitsidwa ndi ndale kapena genocide imene ingathe kuyambitsidwa ndi kusemphana kwa zikhulupiriro pena pache kagulu kameneko kadedwa ndipo pakhoza kukhala mkangano waukulu kwambiri pakati pa achikhulupiriro cha chikhirisitu koma okhala m'manja mwa wcc ndi achikhulupiriro cha chisilamu amene akuchita gathering momentum ponyengerera chibahai chibuda ndi zipembezo zina kuti asakhale pansi pa wcc spark ya zikhulupiriro ikaphunzitsa anthu m'mamidzi kuti akaukire ndipo zikhulupiriro zikhoza kuukirana ndi kuyamba kudulana makosi mpingo wa mulungu sitipita chimozimozi mpaka kalekale ziyanjano zimene mukuzimvazi ma pastors fraternal pena pake ayima ziyanjano zomapanga kuti ife ndife amodzi zikhristu zonse kuziika pamodzi pena pake pakhala mng'alu pakufuna kudusa msinje wa genocide kodi zinthu zimenezi poziona pakuti akuzilongosola ndi kuzinena ndi anzathu akumidima anzathu oyendesa dziko lapansi ife ngati ana a mulungu tione bwa mu zinthu zitatu tafotokozazi mukuoneka kuti mutatu momwemu mwabweretsa kale chithunzithunzi chotionetsa kuti tiyenda mosausa komanso movuta kwambiri pamene mabatani kapena kuti mabokosi awiri m'mene munasungidwa manambala awiriwa ndafotokoza kuti adafotokoza mfundo 5 pa 21 febuluwale zomwezo ndi zimene azibwerezanso lero madzulo ano tamverani pokambirana mu mfundo zitatu ndafotokozazi taona nambala yokhala ndi kuberekana ma 6 tazaona yoberekana 7 pena pake tazaona yoberekana ma 5 ndi apa tikuona ya namba 4 imene eni yakewa amayiyikanso pamodzi kunena kuti nambala imeneyi ikhuzana ndi chisauso cha zachuma kuti chumacho chathandiziranso to shape the world mpingo wa mulungu mukapita ku chipembedzo cha satana ndikukutulutsirani nambala ya 1 kumbuyo kwaike nambala iliyonse koma iyambire ndi 1 uku waniyu amuyike mu kakalata ka ndalama ya ku america pamenepo amakhala akunena za economy ku dziko lapansi ku chipembedzo cha satanako malingana ndi satanic language Zokambirana za lero, zokambirana za pa 21 February, zonsezi zinaunika chinthu chofanana chimene chikuunikidwanso lero. Wotanthauzira Rosina Kinca akunena kuti, Ndalama, kapena kuti chuma cha dziko lapansi, chithandizanso kupanga shape the world. Iwowa akuti akufuna kukonza nkhope ya dziko lapansi. so chinthu chimenechi cha namba 4 ndicho chimene chamangirira mavuto osiyanasiyana amene ati aoneke ku dziko lapansi mpingo wa mulungu ana a mulungu mu zinthu zonse folo tazifotokozazi tipeza kuti zikukhuza anthu ku dziko lapansi anthuwo mkati mwa anthumo muli mpingo umene ukukhonzekeranso kubwera kwa yesu khristu tamverani tikazama mokwanira bwino nkhaniyi yotionesa nambala imodzi koma yoyiyika mu feremu ya kalala ya ndalama ya ku america Ndi zoona kuti chuma ku dziko lapansi chagwiridwa ndi eni ake amene amapanga ndalamazo, amene amayang'anira ndalamazo mwadaladala kuti kupyolera mu kusowa kwa chuma akwanitse kupanga shape the world akamafika mu 2030. sindikudziwa kuti mipingo imene tikudalira ndalama anthu amene tikudalira ndalama mwatsoka akamapanga shape the world pogwiritsa ntchito ndalama kutha kupezeka kuti ndi ife tomwe akutisema nkhope zathu kuti tikafanane ndi mmene dziko satana akufunira kuti likhalire zokambirana zochititsa mantha za chonchi zimene akuluakulu amenewa amazikambirana zimene zikubwerezedwanso nambala yomaliza imene imaonekera osati ngati figala koma imaonekera ndi nambala yokhala mkati mwa kachinyama kakuda kooneka ngati horse imeneyi imachita signify njala imene akunenanso kuti ichita kupangiridwa daladala. Pa mutu umenewu, Lozina Kinka amabwereza kuti, Kukhala mafuladi osiyanasiyana ku dziko lonse lapansi popanga interpret Lozina Kinka mu LCD kuti B uyu, black uyu, mtolo uwu wokhudzana ndi njala, njalayo kuti ibwere pakufunika kuti pakhale kusintha kaye kwa nyengo kotero kuti ngati chipangizo chofuna kuthandizira kuti njala isause kwambiri machini a mitundumitundu amene amayang'anira zinthu zachilengedwe masatilaiti amene amagwira masigino osiyanasiyana ku dziko lapansi ndondomeko za ulimi ndondomeko za chakudya ku dziko lapansi zasokonezedwa kuti zikayendere mofanana ndi kusinthika kwa nyengo pamene kusintha kwa nyengoku kumene tikukuona lero kukubweretsa zigumula zosiyanasiyana kukulunjika ku mfundo namba 5 ya zokambirana zawo kuti ku dziko lapansili kutsikenso njala ya zauneni mpingo wa mulungu mwa zinthu 5 ndazifotokozerazi tikabwera ku baibulo tipeza kuti baibulo linaloseranso kale za miliri zochitika nkhondo ndi zowawa zimene zizakhale zizindikiro za kubwera kwake kwa yesu khristu ndikamaona mmene akukambiranira anthu opembeza satana m'mawebusaiti aku lcd ine ngati munthu opulumuka kuchoka m'manja mwawo kudzafika ku dziko ili la chikhristu ndi kuwerenga baibulo ana a mulungu zikundipasa chizindikiro chosasinthika kuti tayandikira kwafupi penipeni pakubwera kwake kwa mwana wa munthu ku dziko lapansi musadabwe imfa za wanthu osalakwa akuchita shape the world musadabwe mphepo zopanda koyambira akuchita shape the world musadabwe kufa kwa anthu mopanda chilungamo kapena kusowa kwa chitetezo zosiyanasiyana za umunthu wa munthu ku dziko lapansi eni akewa akupanga shape the world mpingo wa mulungu ndimati ndi zokambirana izi zimene zikuoneka mu lcd zikutipasa chithunzithunzi chokwanira chosasinthika konse kuti satana mdierekezi akubweretsa mavuto miliri yosiyanasiyanayi kuti akalikhonze dzikoli pamene akunena kuti tikulipanga shape dziko kulipasa nkhope dziko akulipasa nkhope iti yoti ikagwirizane ndi ulamuliro wa mu new world order eni akewa akufotokozera mmene anayimirira beni beni anafotokozera bwino kwambiri iye anatambasula momveka bwino kuti dziko lapansi pomadzafika mu 2030 malo ena sikudzakhalanso matauni chifukwa zigumulazi zidzakhala zitachotsa malo ena amene kuli midzi akuti sikudzakhalanso midzi misewu ina idzakhala itasinthidwa kuyika misewu ina kupanga njira zina maofesi ena adzakhala atasunthidwa kuyikanso maofesi ena alisuntha dziko limeneli kulipanga shepi kuti likhale monga mmene akufunira chizindikiro chakuti alipanga shepi dzikoli sikulipanga shepi kwa nkhanza kokha ayi bernard amafotokoza kuti tiperekanso ndalama ku dziko lapansi zimene zithandize to shape the world mpingo wa mulungu tiyembekezerenso kubwera kwa mabiliyoni biliyoni a zachitukuko ku dziko lapansi kutimangira ma infrastructure ena atuluka tiona malo amene kunali chitchire kukubuka ma upstairs kumene kunalibe matauni tiona matauni ndalama zomangira ma goshen city sizisowayi kuchita shape the world pofika 2030 mamidzi ena adzakhala ngati matauni pamene tikuona kusesa kwa nthaka kuchoka kwa nthaka kugumuka kwa manyumba kusintha kwa njira za misinje kudusa kwina kugumula kupanga njira zina zakuti madzi azidusa mpingo wa mulungu to shape the world ndi chimene ndiye cholinga chawo ndiye munyengo imene satana akufuna kulipanga shepi dziko lapansi kodi mwana wa mulungu waima bwanji wakhala bwanji wakhazikika bwanji ndikupempheni mpingo wa mulungu ana a mulungu tiyeni tisachoke pabondo tisachoke pa pemphero mtima wathu ulunjike pamaso pa mulungu angakhale zikuoneka zimenezi mu lcd zakusintha kwake kwa dziko lapansi zinthu zinazo nkumaona kuti zikuchitikadi koma ife tikhulupirire mulungu ndi kuyendabe ndi mulungu wathu ndi kusapambukira kulamanja kapena kulamanzere ndikupempheni abale ndi alongo nonse amene simunakonzekebe za kubwera kwa yesu khristu konzekerani tsopano dzikoli silikhala chimodzimodzi lizipita likayipa likayipa likayipa mwina tamva kale za virus imene yayambika cha ku guinea matenda osautsa kwambiri anzathu osachepera 19 kufika madzulo ano amwalira kale akuyesetsa kulipanga shape dziko lapansi pamene likusintha chonchi inu ndi ine tikhala tili pati tiyeni kwa mulungu ndi kupembeza Ambuye mu mzimu ndi m'choonadi mpaka titakocheza ndi kumaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano mokhulupirika ndi moyenda bwinobwino. Madzulo ano ana a Mulungu tilekerane pamenepo. Amen.